abubakari ɲɔni ka an ka emisɔn kuncɛ an t'an ka emisɔn kuncɛ abada awɔ fo gɛlɛya min bɛ mali nɔɔri la gɛlɛya jugu min bɛ yen fo an k'an da don o la nɔɔri gannen don dɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ mhm. a ye cɛw dabali ban a ye denmisɛnw kamana gan a ye maakɔrɔbaw kamana gan maliyɛn bɛɛ kamana gannen don an bɛ don min na i b'a fɔ bi an t'a dɔn an bɛna an ko yɔrɔ min na mhm. an t'a dɔn an b'an jɛ yɔrɔ min na o tuma o gɛlɛya jugu min bɛ maliyɛnw kan mhm. o gɛlɛya jugu min bɛ silamɛw kan a kan ka mhm. ne bɛɛfɔ fitinin ka n da maga o la
sabu ni waajulikɛla bɛɛ kumana mali kɔnɔ yan mhm. ni mɔgɔw ma ne bɛɛfɔ fitini kumakan mɛn mɔgɔw b'a fɔ karamɔgɔ bɛɛfɔ fitini mhm. an m'i mankan mɛn an m'i mankan mɛn a kɛra cogo jumɛn u b'a fɔ o de la an bɛ bɔ ka jama bilasira bi mhm. o kuma mali mali nɔɔri mhm. gɛlɛya jugu min bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a dogon tɛ maliyɛn si la kɔngɔ jugu min bɛ yen a dogon tɛ maliyɛn si la minɔgɔ jugu min bɛ yen a dogon tɛ maliyɛn si la maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kuma ni ala ka jɛ ye an ka jamana perezidan repibiliki a sigira fanga la a ko jamana in kɔrɔnfɛ kɛlɛ n'a sigira fanga la jamana in kɔrɔnfɛ kɛlɛ bɛ ban a y'o layidu ta maliyɛnw ye o tuma na n'a y'a sɔrɔ layidu in dafara walima a ma dafa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲininka o la an tɛ jamana perezidan repibiliki kɔnturu la an t'a foyi la alihamdulilayi rabila alamina mhm. kɔngɔ t'an na minɔgɔ t'an na sabu ni faantanya b'i la a ka ca ala fɛ o de bɛ maa bila ɲɛngodenya la o de bɛ maa bila hasididenya la mhm. faantan bɛɛ fɛnɛ tɛ dɛ faantan dɔw bɛ olu b'u yɛrɛ dɔn mhm. maa barikamaw b'u cɛ la kosɛbɛ mɛ faantan faantan hasidi mm. a ɲɛngo eh. a maa ŋaniya jugu den ah. o de ka ca o de ye caya dan ye mm -hmm. diɲɛ don o don anw ka sɔrɔdasiw mhm. an ka zandaramuw an ka ozoforow mhm. an ka garidiw mhm. o bɛ ka sa mɔgɔ tan Mm. mɔgɔ mugan mhm. mɔgɔ bi saba jamana premier minisiri b'a kalama mm. jamana perezidan repibiliki b'a kalama jamana minisiriw b'a kalama jamana depitew b'a kalama mm. maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a kalama kuma kɛra wa ah.
wagati bɛɛ mɔgɔ dɔ de bɛ ka sa anw ka jama cɛla wagati bɛɛ mhm. an ka sɔrɔdasiw de bɛ ka sa u tɛ sa kelen kelen ah. u tɛ sa fila fila ah. fo mugan eh. bi saba mm. bi wɔɔrɔ ah. bisimila rahmani rahimi anw ka jamana ye mun jamana modɛli ye jamana mun perezidan repibiliki mm. jamana mun peremiye minisiri mm-hmm. a tɛ tiɲɛ fɔ eh. a ka jamana kɔnɔdenw ye ah. o jamana modɛli jumɛn ni mali tɛ mm. ne ma jamana si ye ko o jamana ko o ɲɛmɔgɔ n'o o perezidan repibiliki ye ah. k'a tɛ tiɲɛ fɔ a ka jamanadenw ye ah. ne ma diɲɛ jamana si ye mm. ko o jamana premier minisiri ah. k'a tɛ tiɲɛ fɔ a ka jamana kɔnɔdenw ye ah. ne ma diɲɛ jamana si ye mm. ko jamana depitew ah. a jamana mɛriw a jamana minisiriw k'u tɛ tiɲɛ basakili fɔ u ka jamanadenw ye n'anw ka jamana in tɛ kabako an ka jamana in mm. ni mun mago bɛ perezidanya la oh. ni mun mago bɛ depiteya la mm. o bɛ kumakan dumani fɔ k'u ɲin jɛman bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye vote n ye mhm. n b'aw jigi fa oh. ka to ka kumakan dumani fɔ mɔgɔw ye n'u sigira fanga la an t'u ye an t'u ka ciden kabako kana foyi jira vote waati mm. k'u ɲin jɛmani bɔ fan bɛɛ fɛ eh. ne ko maliyɛnw ah. n'a ye maa o maa ɲin jɛmani bɔtɔla ye mm. foto la ah. a kana a ka danaya d'a kan dɛ eh. hali n'a y'a kɔ jɛman bɔ mm. a kana vote a ye Mm. labanko ɲuman ala k'a d'an ma Amin. labanko juguman ala k'an kisi a ma Amin. silamɛya ala k'a kɔrɔta Amin. kafiridenya ala k'a nagasi Amin. an ka jamana sɔrɔdasiw Aha. u bɛ ka sa Mm. mugan bi saba Tiɲɛ. a ma foyi bɔ jamana tɔpu etwali ko la Ee. a ma foyi bɔ artisiw ka dɔn lankolon kɛ la Ee. ayi mm. a ma foyi bɔ an ka yɛlɛbuguw la eh. ko yɛlɛbugu a bila dan na n ko ka mun bila dan na e b'o wara dan wa taari fɛn jumɛn ah. ala k'an bɛɛ sababa mu sɔli ala mɔrɔ salim o kuma kɛlɛ jugu mhm. o bɛ jamana mun kɔnɔ mɛ jamana kɔnɔdenw mm. a m'u ka fɛti bali mhm. n'i y'an ka jamana ORTM n'o ye an ka televizɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. i t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ b'anw ka jamana in kan

ah. sɔrɔdasi hakɛ mun bɛ yen mhm. n'o o denw kɛra yatimaw ye ah. n'o o furumusow kɛra filiyatɔw ye o ka ca ni ba n'a si ye dɛ balobaga t'u u la mhm. u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na u t'a dɔn u bɛna mun kɛ fa de kun jɔlen don ni u ye mm. Mhm. sɔrɔdasi hakɛ joli joli bɛ jamana kɔnɔ mhm. n'u u jɔlen don n'u u faw ye n'u u jɔlen don n'u u baw ye n'olu jɔlen don ni fami denbaya bɛɛ olu bɛ fatu mm. jɔni bɛ yen eh. ka don o jigiyaw kɔrɔ o sɔrɔdasi minnu bɛ fatu mhm. a y'a lakale n'a b'a lakale a y'a fɔ ko bɛɛfɔ fitinin de y'a fɔ aw ye

a y'u somɔgɔw ɲininka ɲininkali gɛlɛn o tuma na jamana mun bɛ yen mhm. n'a ma se k'a ka finitigi mhm. a ka finitigi min b'a a lakana jamana mun ma se ka valeur don ah. a ka finitigiw la ah. jamana mun ma se ka valeur don a ka a ka finitigiw la n'o y'a ka sɔrɔdasiw ye mhm. o jamana bɛna valeur don jɔni na kabako don u yɛrɛ saraw ka ca jamana perezan repibuliki sara lajɛ a peremiye minisiri sara lajɛ depitew sara lajɛ mhm. minisiriw sara lajɛ olu bɛ sarabadenw ta mm. mɛ anw ka jamana finitigiw a y'u lajɛ dɛ ah. labanko ɲuman ala k'a d'an ma labanko juguman ala k'an kisi a ma silamɛya ala k'a kɔrɔta kafiridenya ala k'a nagasi o de la n ko jamana eh, jamana perezan repibuliki ma ah. nɔri ko a ye tiɲɛ fɔ an ye a la n'a y'a sɔrɔ a y'a feere mhm. a y'a fɔ an ɲɛna panparapa n'a y'a sɔrɔ aw m'a feere mm. an ka sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa aw bɛɛ b'a a kalama e jamana perezan repibuliki b'a kalama peremiye minisiri b'a kalama mhm. o tuma na a ye ɲɛɲini a la mm. n'aw ma ɲɛɲini a la mm. ne bɛɛfɔ fitinin ko hun ah.

Hmm. Eh, n'a aw gɔngɔn nana don o don mhm. a tɛ maa si to yen ah. sabu an ka sɔrɔdasiw mhm. faliw tɛ an ka zandaramuw ah. faliw tɛ an ka garidiw ah. faliw tɛ an ka tenitigiw mm. faliw tɛ dɛ adamaden sen filaw don i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ cogoya min na awɔ labanko ɲuman ala k'a d'an ma labanko juguman ala k'an kisi a ma sɔli ala mɔra sali kuma o mesasi kunkurunnin de kuma an fɛ k'o lase jamana perezan repibuliki ma an ka sɔrɔdasiw mhm. ɲɛ ka ɲini o ka ko la wagati bɛɛ falibaden de bɛ yen mm. wagati bɛɛ ko maa tan fatura yan fɛ Walayi. wagati bɛɛ ko maa mugan fatura yan fɛ Kosɛbɛ. e ka shoala eh, atakeman lajɛ sɛmɛni tɛmɛnen Aa kɛra dɛ. shoala atakera Mm. shoala kan Ah. u ni jihadisiw bɛ ɲɔgɔn na n'o ye rebɛliw ye ɛri fila u bɛ Mhm. kɛlɛ la Kosɛbɛ. ko aviyɔn ko fɛ k'u ye weleli kɛ Mhm. k'a fɔra ko aviyɔn bɛna ko 37 secondes Ee. An k'a kɛ avion yɛrɛ kana na fiyewu a fɔra ko mali ye avion sɔrɔ ko erebɛliw k'u tɛna se ka dan kɛ bilen mɛ o avion baden hmm. o ma foyi bɔ anw ka atakeman jugu la hmm. e kuma in faamu wa o kuma an ka avion ko yɛrɛ to yen suala ni jabali cɛ kulo tan ani duuru kosɛbɛ ne yɛrɛ ye kalan kɛ jabali ne san kɔnɔntɔn de kɛ jabali hmm. ne ta tɛ ko n b'a fɔ n kunfɛ ten dɛ suala ni jabali cɛ kulo tan ani duuru e sera yen de o e kuma in faamu ɛ ne ye n ka kalan fɔlɔw kɛ k'a laban bɛɛfɔ kɔrɔba bolo e ye kuma in faamu o kuma suala ni jabali cɛ kulo tan ni duuru mhm. sɔrɔdasi kan belebele de bɛ jabali mhm. garidi kan tɛ dɛ sɔrɔdasi kan belebele de bɛ jabali mhm. o kuma jabali sɔrɔdasiw kun bɛ se ka bɔ jabali k'u kun da suala kan mhm. k'a sɔrɔ hali taranti miniti ma dafa ah. o kuma o de y'a to ne ko n ko jamana in mm. kɔrɔnfɛ kɛlɛ ko n k'u ka tiɲɛ fɔ an ɲɛ na anw ma foyi faamu Ah. jamana population ko ah. k'u ma foyi faamu jamana in kɛlɛko la kosɛbɛ n'i kumana ko karisa bɛ ka jama erevolte alors que tiɲɛ ti ka fɔ minnu bɛ k'an ka sɔrɔdasiw fa k'olu nanen don ni diinɛ ye ne b'a fɔ n ko nin ye bandiya de n tɛ diinɛ ye diinɛ nacogo bɛ yen vagabɔnya ee mm. aw ka diinɛ nacogo ka kɔnɔ da walimusow la o ye diinɛ nacogo ye aw ka diinɛ nacogo ka siɲɛni juguw kɛ mm-hmm. o ye diinɛ nacogo ye

a ma kɛ ni ala ka danw ye ko a bɛ n'a fɔ o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen de faga aw bɛna sɔrɔdasi minnu atake n m'a fɔ kafiri finman kelen kelenninw t'u la mɛ a silamɛ ka ca dɛ a selila ka ca dɛ n'i bɛna maa kama ka a kɛlɛ k'i bɛ k'a kɛlɛ jihadi yɛrɛ la fi sabili lahi i kan ka averti dɛ n'i y'a averti mhm. o kuma na i b'a ɲininka n'a ko a ye silamɛ ye mhm. i b'a to yen sabu silamɛ joli bɔnni haramuyal'i kan mɛ silamɛ don wa silamɛ tɛ e ka girin ka a bɛɛ fa ni ɲɔgɔn ye i ma a ɲɛɲini o jihadi bɔra yɔrɔ jumɛn o jo t'a la o tuma mali mali silamɛw Mhm. muminu cɛ mali maa barikamaw Mhm. aw minnu bɛ ka ne bɛɛfɔ fitinin lamɛn sisan kosɛbɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan Mhm. kɔrɔnfɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen b'a sidɔn k'a fɔ ko kɛlɛ mun don Mhm. a ɲɛ ma deli ka dɔn Ah, a ɲɛ ma sidɔn cɛ an ka jamana perezidan repibiliki a ye kɔrɔnfɛla ye Mm. a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'aw m'a ɲɛfɔ an ɲɛna ne bɛfɔ fitinin n'an dimina don o don an n'an ka kalandenw n'an dimina don o don a tɛ nɔgɔya dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala muhamadu salim n'an dimina don o don an n'an ka kalandenw an fana b'an ka an fana b'an damana gurupu fɔrime dɛ kosɛbɛ kuma n'o kɛlɛ ko k'a bɛ wuli maa t'a danyɔrɔ dɔn kuma ɲɔni kɛlɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ parti parti ye a ye tiɲɛ fɔ an ɲɛna n'o tɛ n'an fɛnɛ ko ka an bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ a tɛ dogo maliyɛn si la a tɛ nɔgɔya dɛ sabu an tɛ se ka an jɔ mhm. ka an sigi an ka sɔrɔdasiw n'an ka zandaramuw mm. dɔw faw don dɔw balimaw don mhm. dɔw kɔrɔkɛw don dɔw sinjiw don mhm. olu ka fatu te Ah. n manamana ko la ah. an t'a fɛ k'a mɛn an kulo la bilen n'an y'a mɛn an kulo la ko a ma dan sira la mhm. a ɲɛ jɔnjɔn ma fɔ an ɲɛna an fana b'an ka kalandenw labɛn dɛ o kuma o bɛ kɛ fan fila kɛlɛ ye ala mhm. k'an ni silamɛw kisi a ma
karamɔgɔ bɛfɔ ziniyɔr ɛntɛrinasiyɔnali naam muhamadu basiru kisa tiɲɛ don ayiwa ni mɔgɔ mago bɛ nafoloko baara la tiɲɛ don ka nafolo sɔrɔ k'a caman da ɲɔgɔn kan siga t'a a paki Ahan. diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɔgɔ fɔ nafoloko sira kan tiɲɛ don karamɔgɔ bɛfɔ ziniyɔr ɛntɛrinasiyɔnali o kow bɛ cogo di alhamdulilayi rabila alamina Mhm. n'i ye n ɲininka o la n bɛ i jaabi an jaabi da belebele ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɔhɔn diɲɛ laban tile in na ɔn ni nafolo tɛ maa min bolo wala i fa bɛ ban i la kosɛbɛ kɛ i ba bɛ ban i la i teriw bɛ ban i la kojugu ni nafolo t'i bolo bi du kɔnɔ mɔgɔ sɛbɛ kuma tɛ sara e la o tɛ sara i la dɛ ni nafolo t'i bolo bi mɔgɔw b'i filɛ dangaden ye kosɛbɛ k'a sɔrɔ i tɛ dangaden walayi k'a sɔrɔ o kɔntarali nafolotigi yɛrɛ de dangaden ka ca ee nafolotigi min ka nafolo bɛ kɛ ka fa dɛmɛ nafolotigi min ka nafolo bɛ kɛ ka a bakɔrɔni dɛmɛ o nafolotigi man ca dɛ u ka nafolo bɛ don fɛn fila de la o ye jumɛn jumɛn ye gulɔbara sunguruba bobara
belebele ne de bɛ nin fɔ panpara pa ayiwa sabu bɛɛ lajɛlen t'a si dɔn tiɲɛ o kuma i mago bɛ nafolo la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ban ala ka sɔn na n'an bɛɛ na k'an b'a baara kɛ ka d'i ma diɲɛ bɛɛ ka ban ala ka sɔn i bɛ nafolo mara a caman a paka ye hmm. n t'a dɔn o ye tiɲɛ ye n karamɔgɔ t'a dɔn o ye tiɲɛ ye mɛ maa wɛrɛ t'a dɔn o ɲɛngodenya kan de dɔ bɛ o ɲɛngo ye o tɛ ɲɛngo den ye dɔ bɛ o ɲɛngo o ɲɛngo den ye mhm. ne bɛfɔ fitinin de filɛ k'a lakali ba ɲɛngo eh. ba ɲɛngo a bɛ fɔ denfa sugu ma ko ɲɛngoden kirikiri a finma o tuma n'i mago bɛ nafolo la mhm. diɲɛ bɛɛ ka ban ala ka sɔn i ka nafolo mara i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan mali in kɔnɔ mhm. ni maa min ka don ka nɔgɔn a ma k'o ye dugawuden ye ni don ka gɛlɛn maa min ma k'o ye dangaden ye k'a sɔrɔ contraire nafolotigi yɛrɛ de dangaden ka ca nafolotigiya a sirin tɛ dugawudenya la nafolotigiya a sirilen tɛ dangadenya la hali n'i ye dangaden ye n'i nana an b'an ka nafolo baara kɛ ka di i ma i b'a sɔrɔ i bɛ nafolo mara mhm. an ka baara tagabolo i b'a dɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a sidɔn an bɛ baara minnu kɛ mɔgɔw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen an ka baara taabolo sidɔn sabu ne bɛɛ fɔ fitini de y'o o kangari da mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mhm. n ko diɲɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ n'i ye mɔgɔ ka wari minɛ ka a dun ah. k'a sɔrɔ a tigi mago ma ɲɛ ah. i tɛ sirati tigɛ abada fo mɛlɛkɛw ka forontomugu kale ɲɛ forontomugu kale da i ɲɛ na jahanɛmɛ kɔnɔ o jɛlen don wala mɛlɛkɛw ka kɔ bɛ la ni k'i la ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ kosɛbɛ ala k'an ni silamɛ ɲumanw kisi a ma amin mais i bɛ se ka a fɔ ni maa wulila ka se i ma i bɛ se ka a fɔ a tigi ɲɛna mhm. ayiwa n b'i ka baara kɛ ni misi de wala n b'i ka baara kɛ ni saga de saga wala n b'i ka baara kɛ ni kami ah. a yɛrɛ ka baara fɛnw musaka a bɛ jɔ ni olu ye mhm. ni baara ɲɛna waati min na n'a ye mun d'i ma o y'i ta ye o y'i halala ye o kɛra kɛmɛ fila o kɛra mugan ye o kɛra waa kelen o y'i ta ye o y'an ka baara kɛcogo ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan ni i yɛrɛ nana n'i ka baara fɛn ye n'ala sɔnna a ma an b'a baara kɛ i yɛrɛ ɲɛden ɲɛna a tɛ k'i kɔ a tɛ kɛ i kɔ fiyewu i yɛrɛ ɲɛden ɲɛna a fɔ kun ye o ye hmm. sabu maa dɔw bɛ yen u bɛ se k'a fɔ est-ce que karamɔgɔ ye n ka baara kɛ wa hmm, hmm. ni wari min caman est-ce que a y'a baara kɛ parce que maa min ka baara bɛnna maa kantigɛ ma n'i ye muru si o hakili o kama

Eh. wa batara den batara den kwalen ah. batara den ladɔn wa hakilila bɛɛ y'a ɲɔgɔnna batara den de ah. labanko ɲuman ala k'a d'a ma labanko juguman ala k'an kisi a ma den tɛ nɛni ye dɛ nafolobatigi den o ka di kulo la dɛ o nɛni ya ayi nɛni tɛ dɔnnibaa den o ka di kulo la o nɛni den o ye nɛni ya Nin an ka perezidan belebeleba in den ye nin an ka depite belebeleba in den ye nin an ka minisiri belebeleba in den ye nin an ka dugutigi belebeleba in den ye karamɔgɔ o ka di tulo la dɛ o ka di kotɛ kule la dɛ o ye nani ye mɛ ɲɛmɔgɔ den mun b'o kɛ nani o tigi tɔgɔ di ala k'an ni silamɛw bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔdasa

29 ah. a bamanankanlama bi wolonfila ani kelen mhm. bi kɔnɔntɔn ani naani mhm. bi wolonfila ni kɔnɔntɔn kosɛbɛ mugan ni kɔnɔntɔn karamɔgɔ n'u wele na u yɛrɛ sɔrɔ na ni maa o maa ye weleli kɛ i ni ne bɛɛ fɔ fitini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mm. nka ɲininkali ɲuman jaabi ɲuman eh. ni maa min ye ɲininkali jugu kɛ jaabi jugu b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la mhm. sabu i dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ n dɔrɔmɛ kelen basi abubakari barika da t'an ɲɔgɔn cɛ o tuma diɲɛ bɛɛ ka ban ala ka sɔn i bɛ nafolo mara a caman o tuma ni maa min ye moriya kɛ nin cogo la mhm. n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la i halala don anw bangena ka anw faw sɔrɔ nin cogo la anw faw ye boso ye hmm. anw hmm. bangena ka anw mɔkɛw sɔrɔ nin cogo la olu fana y'u mɔkɛw sɔrɔ nin cogo la
u kun tɛ sara minɛ mɔgɔ la dɛ mɛ n'i ka baara bɛ kɛ ni fɛn min u b'a fɔ i ka taa ɲini ka na ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala muhamadu wa sali an barika ban tɛ an hinɛ ta an yɛrɛ la nafolo ko t'an na foyi t'an na ala ye bazɛn dagabana caman d'an ma aa ka so dagabana caman d'an ma an yɛrɛ bɛ boli mobili dagabana na n'a ye maa mun diya i ka wuli k'an sɛgɛrɛ n'a y'i diya ɲani diɲɛ wuli cɛ ala ka n'i ɲɛ d'an kan kɔngɔ t'an na minnɔgɔ t'an na karamɔgɔ minnu bɛ kumakan dumannin fɔ aw ye a ye na a ye na nin baara kɛ an fɛ yen o tɛ ne ye dɛ o ye karamɔgɔ dɔw ye o tɛ ne ye labanko ɲuman ala k'a d'an ma labanko juguman ala k'an kisi a ma sɔli ala muhamadu wa sali naam aa karamɔgɔ hakili la lamɛnbaaw ye caman faamu na kosɛbɛ tiɲɛ don karamɔgɔ naam fɛn min ye papiye kow ye ka taa jamana kɔ kan ameriki b'o la japɔn b'o la sini b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔrɔn ka taa kɔ kan tubabu jamanaw fara farafin jamanaw kan papiye ko yɛrɛ karamɔgɔ i b'o baara labɛn ka di mɔgɔ ma bɔn alihamdulilayi rabila alamina mhm. n'a ɲininka o la an b'aw jaabi ni maa min mago bɛ papiye la ka papiye sɔrɔ mhm. a kɛra i bɛ jamana kɔ kan faransi itali bankɔ Haïti, mhm. Canada, Kuwait. Mhm. I kɛra diɲɛ jamana o jamana na. I bɛ o jamana kɔnɔ. Ah. Mɛ i mago bɛ papiye la papiye ko gɛlɛyalen de don. Mhm. I b'a fɛ i ka papiye sɔrɔ. Eh. Sabu n'i ma papiye sɔrɔ i tɛ se ka na bɔ i fa ye i tɛ se ka na bɔ i ba ye. Ayi i tɛ se ka na. O tuma i mago bɛ papiye la ka a sɔrɔ. N'an bɛnn'a kan diɲɛ bɛɛ ka ban Ala ka sɔn i bɛ papiye sɔrɔ. siga t'o la dɛ an y'o papiye ko baara kɛ ka di maa hakɛ min ma an t'o da dɔn n'o b'a mm-hmm. ɲɛna e yɛrɛ taara o e kuma mm-hmm. faamu siga foyi t'a la mm-hmm. kuma ni karamɔgɔ min ko k'a bɛ se ka a dilan ah. a t'a sɔrɔ i yɛrɛ taara dɛ ah. bakɔrɔnin ku ma jukunan datugu a bɛ se ka maa wɛrɛ ta datugu ala k'an ni silamɛw bɛɛ sababa ma o kuma papiye ko a kɛra visa ko ye o a kɛra papiye modele o modele na ala sɔnna inshallahu mhm. na an bɛnna ah. an b'a baara kɛ ka d'i ma diɲɛ bɛɛ ka ban ala ka sɔn i bɛ papiye sɔrɔ